Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Diinɛ baro o ye jɛmunkan ye min bɛ kɛ bamanankan na aw balimakɛ Abubakar Sidik Sangare. Minnu b'a fɛ ka diinɛ baro lamɛn jeudi o jeudi 14h tuma ani dimanche 11h waati n'aw b'a fɛ ka segin k'o lamɛn su fɛ 21h lundi Insha Allah, diinɛ baro kama ni mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka i sen don an ka nin baro in na, diinɛ baro an balima bamanankan mɛnnaw, nin ye aw de ka jɛmukan ye, aw de ka ɲi ka fanga don jɛmukan in na, aw de ka ɲi ka a jira k'a fɔ ko aw fɛnɛ b'a fɛ k'aw ka diinɛ faamuya, o tuma nin jɛmukan in labɛn labɛnna aw de kama alamisa o alamisa 17h waati yɛlɛma bɛ se ka don a la ka bila alamisa sɔgɔmadala fɛ tuma min na ni sunkalo sera jɛmukan ninnu dabɔkun filɛ ni numéro ninnu minnu filɛ nin ye nin numéro ye Airtel Money ye o tuma na jɛmukan lamɛnli n'a ka di aw ye aw b'a fɛ jɛmukan in ka continuer o tuma na a bɛ to ka wele kɛ ka jɛmukan lafasa ani minnu b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ an ka arajoba in ye ka baara nɔgɔya arajo kɛbagaw bolo aw bɛ se ka aw ka dɛmɛw fɛnɛ bila nin numéro in na Airtel Money la tama man dɔgɔ ba kelen man ca min se ye kɛmɛ min se ye min ye o tuma na a dabɔkun filɛ de yaasa

setana min kɛra yɔrɔmajanya fɛn ye ka bɔ ala ka hinɛ na setana min ni ale kalikan ye ko a ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen fili ka bɔ ala ka sira tilelen kan ala ka ne ni aw tanga ka bɔ setana in tɔɔrɔ ma n baden ka baaraw daminɛ ni masaw ka masa tɔgɔ barikama ye masa min y'a daminɛ n'o de bɛn'a laban masa min ye masa tɔw kɛ masa ye masa min bɛ yen nɔ insha allah ni ale de diɲɛ hinɛ fitinin tigi ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen dogolen tigi ye k'o bila mɔgɔw ye minnu sɔnna tawhidu ma ka lahara hinɛba in di mɔgɔw ma minnu sɔnna ka ala kɛ kelen ye ka sɔn ka tugu muhamadu ka taa sira in kɔ alayhi salam k'a sɔrɔ o ma sira fara caman ta ala ka ne ni aw kɛ diinɛ in a baarabaga ɲumanw ye komi kira in ye a sira jira an na cogo min na baden silamɛw bi don in na 19 octobre 2017 ni ala ka jɛ ye arajo nuru kunkan fɛ hali sisan emission diinɛ baro eh, cadre kɔnɔna na walanda min bɛ anw bolo an bɛ toujours continuer ni anw ka eh, fatawa ye nimero wolonwulana min don enregistré bi nka insha allahu ta'ala walanda tako filanan an n'an ka invité ba bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye an ka imamba imam abdulaziz keyita inshallah ta'ala ale bɛna walanda kun filanan na ka kuma o eh, fɛn fɛn fɛnɛ kan min ni anw mako bɛ jɔ a la an ka société kɔnɔ n baden an bɛ jumɛn fara walanda tɛmɛlen kan anw tɛmɛna kan don tɛmɛlen ko ka kali alikaba la wali ka kali alakira la k'o ye haramu ye kuma kɛla olu kan insha allahu ta'ala i komi o fɛnɛ faamuna cogo min na n baden an bɛna mun wɛrɛ faamuya tun bi o de filɛ o kalili ninnu minnu filɛ yen nɔ k'a fɔ ko ka kali alakira wali alikaba la jirala k'o tɛ bɛn tawhidu kɔnɔ o de fɛnɛ filɛ a tɛ bɛn silamɛ ye fɛnɛ i ka kali i n'a fɔ ka kali i ba la dɔw bɛ kali o ba kunkolo la dɔw yɛrɛ bɛ kali o fa kunkolo la dɔw yɛrɛ bɛ kali o ka kaburu la dɔw yɛrɛ bɛ kali o ye malo min dun bi dɔw yɛrɛ bɛ kali o ye to fɔlɔ min dun bi dɔw yɛrɛ bɛ kali o den na dɔw yɛrɛ bɛ kali o ka seli la dɔw yɛrɛ bɛ kali o ka sun na nin bɛɛ lajɛlen minnu filɛ nin ye la yajuzu shar'an sariya tɛ se ka ninnu daga cogo min na cogo si la k'a fɔ an ka kali fɛn na min tɛ ala ye a b'o cogo kelen de la n baden musirikuya baaraw de don an ka ɲi k'an yɛrɛ kɔlɔsi nin bɛɛ lajɛlen na ni mɔgɔ min ma ɲa kalili kɔ i ka kali alahu subahana wa taala kelen fɛnɛ na wa k'a fɔ tun ko ni a ye ala diya wali ni ala ni kira sɔnna an y'a jira k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye min tɛ bɛn sariya kɔnɔ i n'a fɔ alakira don dɔ la sallallahu alayhi wa sallam mɔgɔ dɔ nana a ma a ko kira ma a ko ni ala ni e kira sɔnna kira ko o de la cɛ ma o tuma na e ye ne kɛ ala ɲɔgɔn wɛrɛ ye wa wali e ye ne kɛ filanan ye ka fara ala kan i b'a fɔ dɔrɔn ko ni ala sɔnna ala sɔnna i b'o dɔrɔn fɔ dɔ bɛ sigi to kuma na ko ni ala ni kira sɔnna ma sini an bɛ nin kɛ aa n'i y'o kɛ dɔrɔn o tuma na i ye kira fara ala kan i ye kira ni ala bɛɛ lajɛlen damakɛɲɛ o tɛ bɛn tawhidu kɔnɔ n baden o kuma ninnu minnu b'an ka sigidaw n'an ka barodaw ni anw ka laadaw kɔnɔ a y'an k'a lajɛ est-ce que a n'an ka diinɛ taabolo bɛ bɛn ayi mɔgɔ min ma ɲɛ a kɔ i b'a fɔ ko ni ala sɔnna i ka dan o ma kana ala ni kira fara ɲɔgɔn kan dakuruɲɛ kelen ala sɔnna o kɔfɛ karisa sɔnna o bɛ se ka kɛ kuma dɔ la mais ka sin ka ala ni mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan ko ni e ni ala sɔnna ou bien ni ala ni kira sɔnna o min filɛ nin ye a fɔra k'o tɛ bɛn sariya kɔnɔna na ala k'an bɛn sawabu ma bari a b'o cogo kelen de la mɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ minnu bɛ yaala ko dɔ banana a sababu kɛra dabali ye kɔrɔtɛ ye est ce que o tigi bɛ se ka wuli ka taga dabalikɛlaw fɛnɛ fɛ k'a fɔ ko dabali dɔ b'ale muso la wali dabali dɔ kɛla ale yɛrɛ la a bɛ taa jinɛtigiw fɛ a bɛ taga musirikuw fɛnɛ fɛ yaasa k'o dabali nin cɛn ka bɔ a la ni fɛn ye min fɛnɛ haramuyalen don est ce que o bɛ bɛn sariya kɔnɔ o min filɛ nin ye sariya tɛ se k'o daga cogo si la mɔgɔ ka taga yani kɔrɔtɛtigi fɛ dabalitigi fɛ ɛɛ ko ka baara dɔ kɛ e ye ka e mako dɔ ɲa wali ka e mako dɔ tiɲɛ wali ka bana dɔ furakɛ ka bɔ la hali n'e yɛrɛ y'a dɔn ko bana in ye dabali ye kɔrɔtɛ ye o tuma na dabali tɛ se ka kɛ ka dabali furakɛ sariya kɔnɔna na ala m'an ka fura kɛ fɛn min haramuyala anw ma n baden a b'o cogo kelen de la mɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ dɔw b'a fɔ ko non bon ko ɛɛ muso ani cɛ ko ka baara dɔ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to muso ni cɛ kanu bɛ don ɲɔgɔn na min bɛ se k'a to muso ni cɛ u bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ u ka furu kɔnɔ est ce que ninnu minnu filɛ nin ye ka taa mɔgɔ dɔ fɛ ko ka baara dɔ k'i ye min b'a to e kanu bɛ don i furumuso la wali ka taa mɔgɔ dɔ fɛ ka baara dɔ kɛ ko k'e cɛ minɛ ka don e kaman kɔrɔ a k'i cɛ kɛ e yɛrɛ ta ye n'i ko a ka wari bɔ o y'a sɔrɔ a y'a bɔ ka ban n'i ko waa tan o y'a sɔrɔ a ye waa mugan bɔ ka d'i ma ɔ a kana se ka hali muso filanan ko kuma yɛrɛ fɔ tun o minnu filɛ nin ye o est ce que nin bɛnna sariya kɔnɔ wa n baden anw bɛ ala bato an ka ala bato sigilen bɛ fɛn dɔ de kan n'o ye tawhidu ye n'o ye ala kelebanciya ye f'o de ka sabati ni so fɛn o fɛn n'a soubassement ma sabati e mana so in jɔ ka ɲa cogo o cogo a tɛ se ka kɛ so sabatilen ye n'ala bato ma sigi fɛn kan ala ye min ɲin'an fɛ tawhidu kan i bɛ t'a sɔrɔ an bɛ baara kɔnɔ mais an bɛ ka tiɲɛni kɛ ka taga ka taa nin baara in kɛ dɔw bɛna fɔ ayi n ma taa juguman kɛ koyi ne kɔni taara yaasa ne kanu ka don muso la yaasa an ka furu ka ɲa dɔw fana ne ma taa mun wɛrɛ ɲɛɲini koyi n taara an ka furu de dilanyɔrɔ la nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn min tɛ bɛn sariya kɔnɔ n'an bɛ suratul bakara lajɛ ala subahana wa taala b'a jira anw na k'a fɔ ko ɛɛ maa minnu bɛ dabali jugu kɛla baara ninnu e k'a dɔn foyi tɛ ni musirikuya ani kafiriya baara kɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ wele ko ɛɛ ɛɛ nin baara ninnu kɛbagaw e k'a dɔn k'a fɔ ko o tɛ mɔgɔw kalanna foyi la fo n'a kɛra fitina ye o tɛ mɔgɔw kalanna foyi foyi la fo n'a kɛra kafiriya baara ye min bɛ cɛ ni muso fara ɲɔgɔn na wali ka cɛ ni muso ka baara dɔ kɛ ko o kanu don ɲɔgɔn na nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye min n'a tɛ bɛn sariya kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ ala subahana wa taala ko ni mɔgɔ mɔgɔ ka baara kɛra nin ye ko lahara jɔ don ko niyɔrɔ foyi tɛ e ye jɔyɔrɔ ɲuman foyi t'i bolo lahara jɔ don e ka mɔgɔ min ka si e si y'i si bɛɛ lajɛlen kɛ alors i bɛ mɔgɔw de senkɔrɔ taama na n bɛ taa baara kɛ ka n yɛrɛ mako ɲa n bɛ taa baara kɛ n ka wari sɔrɔ n bɛ taa baara kɛ ka bana dɔ furakɛ ka bɔ n na e b'a dɔn k'e bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ musirikuya sira kɔnɔna na ko lahara jɔ don ko nafa foyi tɛna sɔrɔ e ka diɲɛ baara si la lahara jɔ don n baden ko n bɛ taa n yɛrɛ de mako dilan ko n ma taa mɔgɔ wɛrɛ ɲɛɲiniyɔrɔ la jɔn de y'a fɔ e ɲɛna k'o fana bɛnnen don n baden ala ka ne ni aw bɛn sawabu ma ninnu minnu filɛ nin ye dɔw yɛrɛ bɛ furuɲɔgɔnw fara ka bɔ ɲɔgɔn na nin cogo in na dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ k'o bɛ taa baara kɛ ko ka furuɲɔgɔnw gɛrɛ ɲɔgɔn na kuma dɔ la dɔ ye muso dɔ karaba ka furu muso in a ma sɔn a somɔgɔw y'a karaba ka d'a ma muso in cɛ in kanu t'a dusukun na cogo si la nka u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka taa baarajugukɛlaw fɛ u bɛ jinɛtɔgɔw ɲaami ɲɔgɔn na ko ka muso in dusukun karaba a ka cɛ in kanu o baara in kɔnɔna na ko wɛrɛ bɛ tila ka bɔ a dɔw kɔnɔ n'o sɔrɔ ye musirikuya baara kɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ jinɛ minnu jinɛtɔgɔ minnu baara fɛnɛ ka muso in karaba ko a ka cɛ in kanu o jinɛ ninnu dɔw yɛrɛ bɛ tila ka muso in kanu ka tila ka tugu muso in kɔ jinɛ bana bɛ muso caman na a dɔw yɛrɛ kozi ye nin baara mɔdɛliw de ye n baden wali ka cɛ dɔ karaba ka baara jugu dɔ k'a la yaasa ko cɛ in ka muso kanu wali ko cɛ in a kana kɛ muso wɛrɛ fɛ o n'a ɲɔgɔnnaw o bɛ taa musiriku minnu fɛ ka nin baara ninnu kɛ o dɔw bɛ kɛ sababu ye ka jinɛ dɔw tugu cɛ in dɔw kɔ paseke a baara ninnu dɔw kɔnfiyelen bɛ jinɛ dɔw de la o jinɛ ninnu ka ɲi ka baara in kɔlɔsi olu dɔw bɛ laban ka don a tigi yɛrɛ la ka tugu a tigi kɔ ka tila ka bana wɛrɛ bila a la k'a ka diɲɛlatigɛ ɲaami a bolo n baden i bɛ taa sɔrɔ minnu bɛ rukiyaw kɛ ka jinɛ furakɛli ninnu kɛ i bɛ taa sɔrɔ a caman kozi bɛ taa sɔrɔ nin ko mɔdɛli ninnu ye silamɛya ye fɛn o fɛn haramuya an ka an k'an yɛrɛ kɔlɔsi a la an ka hɛrɛ t'a la bi wa an ka hɛrɛ t'a la sini an k'an yɛrɛ kɔlɔsi nin baaraw bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ tɛ taa yɛrɛ fɛ k'e ka kɔrɔtɛ furakɛ k'e ka dabali furakɛ dabalikɛlaw fɛ i b'a ɲɛɲini alors ni dugawu minnu ni kira sallallahu alaihi wasallam a ye a dugawu caman bɛ yen nɔ minnu bɛ anw furakɛ an bɛ se ka rukiya kɛ minnu ye ani kurana ayaw nka nin bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ min kan ala ɲɛsiranya parce que ala ko an ma kurana kɔnɔ n'i ye suratu talaq aya filanan lajɛ ala ala ye mun de fɔ wa man yatakillah yaj'al lahu makhraja n'i siranna ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'a siranna ala ɲɛ ala b'o bɔda d'i ma mɔgɔ hakili la ko i tɛ se ka bɔ wo min kɔnɔ e bɛ bɔ yen mɔgɔ hakili la ko i ka bana min yɛrɛ tɛ se ka furakɛ ala ɲɛ siranya b'a to ala bɛ bɔda d'i ma bana in na fɛn o fɛn diɲɛlatigɛ kɔnɔ gɛlɛya fɛn o fɛn b'i kan ni e sabatila ala ala ɲɛ siranya kan ala bɛ bɔda d'i ma cogo bɛɛ lajɛlen na hali i hakili yɛrɛ tun tɛ yɔrɔ minnu na kumana an k'an jigi da nin ala in kan an k'an jigi da ala subahana wa taala kan an ka baara ye ka to yen min bɛ kɛ sababu ye k'an ka ɲuman tiɲɛ diɲɛ in kɔnɔ wa ka tila k'a kɛ an bɛ kɛ bololankolon ye lahara jɔ don ala ka ne ni aw kisi ka bɔ o bɛɛ lajɛlen ma n baden silamɛw an k'a dɔn k'a fɔ ninnu ye baaraw de ye minnu tigiw sigilen bɛ kuma dɔ la ka tiɲɛni dɔrɔn bila an ka sosiyetew kɔnɔ kuma dɔ la ka kalon dɔrɔn tigɛ ni e sera yen o laban na e n'i ba bila ɲɔgɔn na wali o na e n'i fa bila ɲɔgɔn na o n'a fɔ ko muso dɔ de bɛ aw ka du kɔnɔ ko a ka surun dɔɔni n'i y'a lajɛ a ka jan dɔɔni wali n'a finnen tɛ dɔɔni a jɛlen bɛ dɔɔni ɔ ko muso in dɛ ko o min bɛ to ka ɛɛ tɛmɛ e ka da la k'o de filɛ ka dabali k'e la e yɛrɛ bɛ sin ka sigi dɔrɔn ka sin k'aw ka du kɔnɔna muso dɔ jateminɛ e ni min ka kuma fɔlɔ ɲɔgɔn kɔ semaine tɛmɛna dɔrɔn a fɔ ee ne b'a dɔn hali semaine tɛmɛna ne n'a kɛlɛla ɔ a banna e n'o tigi tɛ bɛn tun kabini ni e bɛnna ale ka piège kɔnɔ nin mana mana mɔgɔ nin kalontigɛla nin escroc in ka piège kɔnɔ a ye kalon kelen tigɛ e sinna ka bɛn a ka piège kɔnɔ o y'a bannen ye donc ale bɛ profiter o yɔrɔ in de a t'o yɔrɔ in bila tun o tuma na sa e de kɔni i bɛ taa e cɛ de escroquer o wala i bɛ baara ɲɔgɔn de escroquer k'u ka wari ta ka na di namaratɔ in ma sa a bɛ aw ka du bɛɛ lajɛlen ci ni kalontigɛ ye wa lahara e pɛridila wa diɲɛ in fana kɔnɔ e pɛridila n badenw walahi muso fɛn o fɛn wulila ka yaala nin mɔgɔw nɔfɛ ko n bɛ n cɛ don n kama kɔrɔ mɔgɔ ka i cɛ dabali a ka nɔgɔn kojugu nka inshallah yan'an ka imam ka se kɛnɛ kan eh, an bɛna kɛnɛ d'a ma sisan nka n bɛna secret kelen di musow ma sisan min b'a to u bɛ cɛw bɛɛ minɛ ka bila o kama kɔrɔ o ka nɔgɔn kojugu an b'a fɔ musow ye k'o ka biki o ka biki ni kaye ta ka cɛ minɛ ka bila e kama kɔrɔ n bari aw y'a ye k'a fɔ dɔ nana karamɔgɔkɛ dɔ nɔfɛ ko ne mako bɛ baara de la n b'a fɛ ka dabali de kɛ ka ne cɛ minɛ ka bila n kama kɔrɔ yasa ne cɛ kana bɔ ne kɔrɔ abada ni n ko fɛn o fɛn a bɛ yen cɛ ko n bɛ se ka baara kɛ mais baara in bɛ kɛ ni mun ye taa waraba nɔnɔ ɲini ka na n'i taara jara jigilen kura n'i y'o nɔnɔ kɛnɛ ɲini ka na n bɛna baara in kɛ ka d'e ma n'i y'o k'e cɛ kɔnɔ ka ban a banna a bɛ k'e kelen ta ye o fɔlen y'an balimamuso ɲɛ na ale kɔni girinna waati bɛɛ lajɛlen na ko cɛ ma ne bɛ se ka waraba ne bɛ se ka gɛrɛ o la cogo jumɛn na a ko e mako t'e cɛ la a ko ne mako bɛ n cɛ la ko taa waraba nɔnɔ ɲini ka na o tuma na ale kɔni wulila sisan a bɛ taa mun kɛ a taara a ye nɛgɛnɛgɛli kɛ a bɛ sogow fili waraba ma waraba dɔ jigilen kura waraba filɛso la a bɛ sogo fili waraba ma yɔrɔ jan ka na kɛ f'a ni waraba bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka na kɛ f'a bɛ se ka tɛgɛ da waraba kun na don o don a bɛna fɛn dɔ di waraba in ma ka t'o la sa fo a nana se a bɛ gɛrɛ a la a bɛ se k'a yɔrɔ bɛɛ karese ka na kɛ fo ka na waraba nɔnɔ biri don dɔ la waraba ma kɛlɛ kɛ a ma foyi kɛ a y'o nɔnɔ in minɛ ka taa karamɔgɔkɛ fɛ a ko karamɔgɔ aa ne kɔni nana sa n bɛ min ɲini fɛ o de filɛ aa e ko n ka taa fɛn min ɲini n y'a sɔrɔ a ko e ye mun sɔrɔ a ko n ye waraba nɔnɔ sɔrɔ a ko waraba nɔnɔ kɛnɛ a ko i y'o sɔrɔ a ko wala n nana sa e ka n ka baara kɛ n cɛ ka kɛ n kelen ta ye a ko o tuma na n balimamuso e ye waraba nɔnɔ sɔrɔ cogo di aa ko karamɔgɔ ko a ma diya dɛ ne ye waraba nɛgɛ k'a nɛgɛ n bɛ fɛn min ka d'a ye n b'o k'a ye don o don fɛn min ka d'a ye n b'o k'a ye don o don ka t'o la fo n ni waraba nana deli fo n bɛ se k'a karese fo ka na a nɔnɔ kɛnɛ biri ka na jɔ e karamɔgɔ ɲɛkɔrɔ bi a karamɔgɔkɛ ko ko a banna e sera ka waraba mɔgɔdun waraba nɛgɛ cogo min na k'o nɛgɛ fo k'o nɔnɔ biri taa e cɛ nɛgɛ o cogo la walahi cɛ bɛ k'i ta ye bari ne baw n balimaw nin kado in de tun bɛ n bolo ka partage aw bɛɛ lajɛlen n ka tila bɛɛ lajɛlen y'a sɛbɛn ka bila i ka agenda kɔnɔ mɔgɔ si kana ɲinɛ n kɔ mɔgɔ nɛgɛbaga de bɛ se la n'i bɛ se mɔgɔ mɔgɔ nɛgɛli la o tigi bɛ k'i ta ye mɔgɔ n'i y'a n'i mɔgɔ mɔgɔ bonya a tigi b'a yɛrɛ bɛɛ d'i ma n badenw muso in sera ka waraba nɔnɔ biri cogo min na walahi cɛ cɛ mana farinya cogo o cogo a se ka juguya ka tɛmɛ waraba kan n'i sera k'i cɛ nɛgɛ in cogo in na a bɛ k'i ta ye i ka nin nin de kɛ nin ye bato dɔ de ye i bɛ baraji de sɔrɔ a la wa i ka dɔn mɔgɔ o mɔgɔ ni i ye i ka ala bato ka i ka sun don k'i ka seliw kɛ ka e cɛ fɛnɛ ala bɛ min f'i ɲɛna k'i ka k'i cɛ k'o bɛɛ lajɛlen kɛ e bɛ don alijana kɔnɔ alijana min ka di e yɛrɛ ye o tuma na baden wala nin kado tun b'an bolo ka fara nin yɔrɔ ninnu kan anw ka ninnu baara ninnu kɛ o ka fisa an ka taa don musirikuya baaraw la insha allahu ta'ala an bɛ an ka karamɔgɔkɛ bisimila kɛnɛ kan

ka ɲini ala fɛ bɛnzima bɛ ala bolo ala ka bɛnzima di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma kunnadiya bɛ ala bolo ala ka kunnadiya di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma lɔngo ɲuman bɛ ala bolo ala ka lɔngo ɲuman di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma
an balimakɛ ostaz sankari an b'a fo a ka cɛsiri la ka dina walanwalan kan an balima bamanankan mɛnnaw ye ani a fɔbaga bɛɛ lajɛlen ye fɛnba don jɔyɔrɔba don a ni lafasali ka kan a ni lafasali ka kan komi i yɛrɛ tɛmɛna i ka kuma kɔnɔ cogoya min na k'a lase maaw ma ko k'i hakili to emisɔn na k'i hakili to a la fɛn don a ɲinilen don bamanankan mɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɛ ko k'i hakili to a la o ka wuli k'i jɔ k'i se kɛ arajoso ye walasa jɛmukan a bɛ dumɛ cogoya min an bɛ ala subahanahu wa ta'ala deli ala ka nɔgɔya an n'aw bɛɛ lajɛlen amin ya rabbal alamin ɛɛ baro min b'an bolo bi o bɛ dɔnni de kan kalanso dayɛlɛ wagatiw selen don denw bilalen don ka taa kalansow la an bɛ fɛ ka dɔɔnin fɔ dɔnni kan an k'a dɔn k'a fɔ manton si tɛ taa ɲɛ manton si tɛ taa ɲɛ fo ka ɲɛtaga sababu bɛ kɛ dɔnni de ye dɔnni a bɛ manton lataa ɲɛ dɔnni a bɛ jamana développer dɔnni a bɛ ɲɛtaga sabati jamana ye o b'a yira k'a fɔ dɔnni fɛnba don an bɛ diinɛ min kɔnɔ n'o ye silamɛya diinɛ ye a y'i dɔgɔ don dɔnni na dɛ silamɛya ma tulon kɛ dɔnni na a y'i dɔgɔ don dɔnni na kosɛbɛ silamɛya ye dɔgɔ don dɔnni na cogoya di n'an ye kuranɛ ta ka filɛ sura fɔlɔ min jigila kuranɛ kɔnɔ a bɛ silamɛw ani adamadenw kun kɛ kalan de kan k'an ka kalan kɛ n'a bɛ f'o ma ko lecture lecture n'o ye ka papiyew ta ka kalan o ye dɔnni sɔrɔ sira dɔ ye ala y'an kun kɛ kalan kan aya fɔlɔ min jigila rasulu kan ala y'i kanto ma ikra kalan kɛ mamadu kalan kɛ dɛ kalan kɛ o b'a yira k'a fɔ ko jaja silamɛya jɔsen de ye dɔnni ye jɔyɔrɔba de bɛ dɔnni na silamɛya ma dɔnni kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye fɛn filanan min b'a yira an na k'a fɔ silamɛya ma dɔnni kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye dɔnni bɛ sɔrɔ ni fɛn minnu ye ala y'i kali a dɔw kan kuranɛ kɔnɔ ala y'i kali a dɔw kan kuranɛ kɔnɔ ala y'i kanto kuranɛ kɔnɔ ko nun wal qalami wa ma yasturun k'ale ala b'i kali sɛbɛlikɛlan na dɔnni bɛ sɛbɛn ni sɛbɛlikɛlan de ye o bɛ sɛbɛlikɛlan nafa yira ka ban fana ka dɔnni sɛbɛli nafa yira k'a fɔ ko dɔnni ka kan ka sɛbɛn silamɛya ma tulon kɛ dɔnni na dɛ silamɛya kɔnɔ silamɛw ye kɛlɛ fɔlɔ min kɛ u ni kafiriw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ f'o ma ko gazwatul badr ni ala ye se di silamɛw ma n'u ye maa bi wolonfila ɲɛnama minɛ kafiriw la arasulu ye kunmabɔ fɛnw dantigɛ o ye sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ kabini o kunmabɔ fɛn na maa min bɛ se ka maa lakalan sɛbɛnni la wali kelen maa min bɛ se ka maa kalan fɛn sɛbɛnnen na n'a fɔ ko lecture ka maa kalan fɛn sɛbɛnni la k'a kalan sɛbɛnni la ani k'a kalan fɛn na min min sɛbɛnlen don fɔlɔ k'a kalan sɛbɛnni la filanan k'a kalan fɛn na min sɛbɛnlen don ni maa min bɛ nin fɛn fila dɔn dɔn e bɛ sɛbɛnni dɔn wali i bɛ se ka maa kalan sɛbɛnni la madinɛ denmisɛnnin tan bɛ di i ma i b'o tigilama kalan i b'o denmisɛnnin tanw kalan n'i y'o kalan o bɛ kɛ i ka kunmabɔ fɛn ye ka yira k'a fɔ dɔnni ye fɛnba ye silamɛya kɔnɔ fo silamɛya yɛrɛ ye kunmabɔ fɛn kɛ ma lakala ye k'a yira k'a fɔ silamɛya a ma tulon kɛ dɔnni na wagati dɔ yɛrɛ tun bɛ silamɛya wagati dɔ tɛmɛni na mana min silamɛya nana bonya kosɛbɛ pɛrisiw n'o ye iraniyɛnw ye ani romɛw n'o ye gɛrɛkiw ye silamɛw nana se o la o caman donna silamɛya la mɛ dɔnni tigi kɔrɔw tun don gafew tun b'u bolo o ka kanw na silamɛ ɲɛmɔgɔw nana kɛ o wagati ni gafe min bɛ pɛrisi kan na n'o ye iraniyanw ka kan ye n'a bɛ fɔ ko furusu ou bien gafe min bɛ rumɛw ka kan na n'o ye gɛrɛki ye ni maa min y'o bayɛlɛma k'o kɛ larabu kan ye livuru o gafew a gbiliya bɛ bɛn sanu hakɛ min ma o bɛ d'i ma
a gbiliya bɛ bɛn sanu hakɛ min ma o bɛ d'i ma n'a kɛra kilo kelen kilo kelen kilo fila a bɛ d'i ma k'a yira k'a fɔ silamɛya ma tulon kɛ dɔnni na silamɛya dɔgɔ don dɔnni na kosɛbɛ nin ye fɛn naani min b'a yira an na k'a fɔ ko silamɛya y'i dɔgɔ don dɔnni na kosɛbɛ silamɛya fana kumana dɔnni jɔyɔrɔ kan a kumana dɔnni jɔyɔrɔ kan ani dɔnnibagaw fana jɔyɔrɔ a y'o lakali kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ caman na a lakalilen don ciden ka hadisa kɔnɔ yɔrɔ caman na kuranɛ kɔnɔ tumana minɛ ala tun b'a fɛ k'an fa adama dan alayhi salam a ye mɛlɛkɛw ɲininka a ye mɛlɛkɛw ɲininka mɛlɛkɛw ɲininkala minkɛ olu y'u hakilinata fɔ o ko a ala n'i ye adamadenw bila bankukolo sanfɛ adamadenw kɔni ka tabiya de ye tiɲɛni de ye dɛ u bɛna tiɲɛni kɛ dugukolo sanfɛ u bɛna jeli bɔn dugukolo sanfɛ mɛlɛkɛw k'o ka hakilinata di tiɲɛni de fanga bonyana olu yɔrɔ mɛ o bɛɛ n'a ta ala ye adama da adama dalen balen kɔfɛ ala fɛ ka adama fisamantiya yira mɛlɛkɛw la ala ye adama ladɔnniya fɛn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka fɛn yir'a la ka ban k'a tɔgɔ fana fɔ a ɲɛna nin ye da ye nin ye pɔriti ye nin ye lakile ye nin bɛ kɛ ka da dayɛlɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen yira adama na a bannen kɔfɛ fɛn bɛɛ lajɛlen yirala adama na k'a tɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɔ a ye a y'o fɛn kelenw yira mɛlɛkɛw la ko mɛlɛkɛw aw ka ninnu tɔgɔ fɔ n ye kelen kelen mɛlɛkɛw dɛsɛla mɛlɛkɛw dɛsɛla u ma se k'o tɔgɔ fɔ kɛlen minkɛ ala y'a fɔ adama adama ɲɛna an fa adama k'a ka mɛlɛkɛw ladɔnniya fɛn ninnu tɔgɔ la dɛ mana minɛ an fa adama ye mɛlɛkɛw ladɔnniya fɛn ninnu tɔgɔ la ala y'a ɲini mɛlɛkɛw fɛ k'o ka sujudu ben an fa adama ye ɔ k'an fa adama fisamantiya yira a kɛla ni mun ye dɔnni kɛla ni dɔnni de ye nin bɛ dɔnni jɔyɔrɔ yira an na kosɛbɛ nin bɛ dɔnni fisamantiya yira an na a dɔ fana ye jumɛn ye tuguni suratu bakara kelen kɔnɔ a laban yɔrɔ fan fɛ tɔlut bani israilakaw ka wagati ni ala tun ye ciden ci ka na ciden cila ka na ciden tɛ jihadu kɛ ni ciden bɛna jihadu kɛ fo ka taa sɔrɔ roi dɔ de bɛ yen masacɛ dɔ de bɛ yen jihadu bɛ kɛ o masacɛ de tɔgɔ kɔrɔ olu ka sariya taabolo tun y'o ye jihadu bɛ kɛ masacɛ dɔ de ye tɔgɔ kɔrɔ bon komi masacɛ tun tɛ yen u tun tɛ se ka jihadu kɛ o sera u ka ciden ma ka ɲin'a fɛ k'a ka masa dɔ yira o la a ka masa dɔ suganti o la ciden fana y'i damakasi ala la

tɔluta tɛ masa so kɔnɔ masa bɔnna tɛ tɔluta yɛrɛ wari tɛ a bolo masa bɔnna tɛ ɛ wari yɛrɛ fana tɛ a bolo bɛ kɛ cogo di an ka ɲɛmɔgɔ ye ɔ ala ye tɔluta suganti kun kosɔn ala y'o kun fɔ a ko inna Allaha istafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi ala ko ko fɛn fila de sɔrɔla tɔluta la o ma sɔrɔ aw la o fɛn fila kosɔn ale ala ye tɔluta suganti ala y'o fɛn fila jumɛn ye dɛ ala ko k'a ye tɔluta jidi dɔnni na ka tɛmɛ aw kan dɔnni bɛ tɔluta la o tɛ aw la dɛ dɔnni de b'a la dɛ a kalanlen don a filanan ye mun ye ko farila kɛnɛya bɛ a la ka tɛmɛ aw kan a ka kɛnɛ a ni na ni aw ye ko nin fɛn fila kosɔn ale ala ye tɔluta suganti dɛ a kalanlen don dɔnni bɛ a la a ka kɛnɛ a ni la dɔnni min b'a la o b'a bila a bɛ maaw mara mara cogo la min ka ɲi a b'o mara cogo dɔn fanga bɛ a la doni min dala a kun a bɛ jɔ ni o fana ye o la nin fɛn fila kosɔn ala ye tɔluta suganti ka kɛ masacɛ ye nin fana bɛ mun yira an na nin bɛ dɔnni fisamantiya de yira an na n'an taara o yɔrɔ kelen fana na suratu ali imran Tuma min ala kumana a yɛrɛ ka kelenbagantiya kan a ko k'ale ala seereyala k'a fɔ ko ale ala ye kelenpe ye ale ala kelenpe ni bato de ka kan shahida allahu annahu la ilaha illa hu k'ale ala kelenpe ni bato de ka kan ale ala yɛrɛ seereyala o kan ala ka seereya kɔfɛ a ko wal malaikatu ko mɛlɛkɛw fana seereyala k'a fɔ ko ale ala kelen pe ni batoli de ka kan mɛlɛkɛw ta kɔfɛ sa jɔn ta de bɛ gwan o la ala ko wa ulul ilmi ani dɔnni dungo dɔnnitigiw dɔnni bɛ minnu yɔrɔ olu fana seereyalen don k'a fɔ ko ale ala kelen pe ni batoli de ka kan ale ala ka seereya balen kɔfɛ mɛlɛkɛw ta lakalilen kɔfɛ min gwan'o la o de ye dɔnnikɛbaaw ka seereya ye o bɛ mun yira n na o bɛ dɔnni fana jɔ yira n na an bɛ jɔ nin kuranna aya saba la alhamdulillah o bɛ dɔnni jɔyɔrɔ a n'a fisamantiya yira an na an b'a hadisa fana filɛ n'an ye hadisa fana ta ka filɛ an bɛ taa sɔrɔ hadisa caman bɛ yen ciden kumana dɔnni fisamantiya kan hadisa min na a ye dɔnni fisamantiya lakali kosɛbɛ a bɛ kabini o hadisa dɔ la a rasul sallallahu alaihi wa sallam

alijana ma ale ala bɛ alijana sira nɔgɔya ye dɛ n'i ye sira ta ka dɔnni ɲini o sira fɛ ale ala fana bɛ alijana sira nɔgɔya ye o bɛ dɔnni jɔyɔrɔ yira an na hadisa wɛrɛ bɛ yen rasuli y'i kanto ko alulama warasatul anbiya ko dɔnnikɛbagaw k'olu de ye cidenw cɛtabaga ye dɛ dɔnnikɛbagaw olu de ye cidenw cɛ ta o ma nafolo ta dɛ o ye dɔnni de ye dɔnni de ye cɛ ta ye tiɲɛ ye o la dɔnnikɛbagaw k'o de ye nabiɲumaw cɛtabaga ye nin bɛ dɔnni fana jɔyɔrɔ yira n na ka dɔnnikɛ ka dɔnnikɛbagaw fana jɔyɔrɔ yira n na hadisa wɛrɛ bɛ yen rasul sallallahu alaihi wasallam y'i kanto ko khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama a ko khayrukum aw la fisamanti maa min ka fisa ni aw bɛɛ ye silamɛw n'aw jɔra dɛ n'aw farala ɲɔgɔn kan aw la fisamanti min ka fisa n'an bɛɛ ye ala o ye jɔn ye dɛ rasulu o ye jɔn ye aw sallallahu alaihi wasallam ko man ta'allama al-Qur'an a ko k'o de ye maa ye maa min ye kuranna kalan a ye kuranna dɔnni ɲini a y'a kalan ka dɔnni ɲini a bana ka mun kɛ wa 'allamahu a bana fana ka maaw lakalan a la k'aw la fisamanti o de y'o tigilama ye dɛ maa min ye kuranna kalan kuranna kalannen bannen kɔfɛ a ye maaw lakalan a la o la nin bɛɛ lajɛlen bɛ dɔnni jɔyɔrɔ yira an na ka dɔnni fisamantiya yira an na dɔnni fisamantiya ni dɔnni jɔyɔrɔ an b'o ba an b'o ɲɔngiri ni nin yɔrɔ la hadisaw ka ca a kuranna ayaw ka ca nka an b'a ɲɔngiri tan hadisa saba min fɔla ani kurana aya saba min fɔla o bɛ wasa kɛ fɛnba wɔɔrɔ o bɛ wasa kɛ kosɛbɛ ala an yɛrɛ filɛ arajo so min kɔnɔ nin ye mun de ye nin nati dɔnni tɛ k'e to kuma na yan sisan hali n'a diyar'i ye i bɛ to yan maa wɛrɛ bɛ jamana wɛrɛ kan o bɛ kan k'e filɛ mun de y'a kɛ dɔnni ɛ lawulataamansi min b'an bolo ordinateur ani internet ani téléphone min b'an bolo bi jumɛn de nana n'a ye dɔnni de dɔnni k'i to i ka so kɔnɔ i bɛ wari ci i balima ma jamana wɛrɛw la mun de nana n'o ye nin bɛɛ lajɛlen ye dɔnni de dɔnni de ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ dɔnni jɔyɔrɔ jira an na silamɛ man kan ka tulon kɛ dɔnni na silamɛya ma dɔnni kɛlɛ dɛ silamɛya nana anw ma de k'an ka dɔnni ɲini ka kɛ dɔnni ɲinina ye o de kosɔn kuranna kɔnɔ ala bɛ a ɲini an fɛ k'a ye hakili min di anw ma k'an k'a labaara inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun liqawmin ya'qilun li ulin nuha li ulil albab n'e ye kuranɛ filɛ ala b'a fɔ k'an ka hakili labaara hakili min dila an ma an k'a labaara an ka tɔnɔ bɔ koyi a b'a fɔ ko nin ko min fɔlen filɛ nin ko dalu bange bangelen bɛ a la majɔ ye

labaara silamɛya diinɛ b'o de ɲini adamaden y'a hakili labaara miiri ni hakili ye o de kosɔn silamɛ kunfɔlɔ olu tun bɛ ɲɛfɛ dɛ u y'o hakili labaara o sɔnna ala ta ma o bana u y'o hakili labaara ala ye dɔnni sira caman di o ma o ka wagati mɔna minɛ silamɛw tun bɛ ten kan o tun bɛ ten kan fɛn bɛɛ lajɛlen na dɛ alabato la o bɛ ten kan dɔnni fana na o bɛ ten kan o bɛ ten kan bɛɛ lajɛlen na o la dɔnni kɔni silamɛya ye a ɲini mhm. a y'a ɲini an fɛ k'an k'a ɲini an ka cɛsiri a ɲini na silamɛya ma dɔnni kɛlɛ silamɛya t'i n'a fɔ dina tɔ dɛ dina dɔw bɛ yen mhm. olu tun bɛ dɔnni kɛbagaw yɛrɛ faga tun b'o kɛlɛ mais silamɛya m'o kɛ fiyewu mhm. silamɛya ye dɔnni da dayɛlɛ silamɛw ye a ka dɔnni ɲini fɔ n'a taar'a sɔrɔ dɔnni min b'i kɔ don ka bɔ ala ma mhm. dɔnni fɛn min n'o bɛna silamɛya silamɛ de kɔ don mhm. adamaden kɔ don ka bɔ ala ma silamɛya bɛ kuma o de dɔnni kan mais dɔnni fɛn fɛn bɛ n'o t'i kɔ don ka bɔ ala ma mhm. a b'i ka duniya tagabolo nɔgɔya i bolo i ka hɛrɛ sɔrɔ sira a b'o nɔgɔya i bolo silamɛya nin bɛɛ lajɛlen ɲinini ladaga o la ka yira k'a fɔ nafaba bɛ dɔnni ɲinini na jɔyɔrɔba bɛ dɔnni ɲinini na o la an bɛ jɔ dɔnni nafa kan nin yɔrɔ la o la an bɛ kuma min ta sa ka da nin kan ɛ kalanso dayɛlɛlen don bi kalansow dayɛlɛla an denw a cɛmanw an'a musomanw an'an dɔgɔninw n'an kɔrɔw maa caman kɛlen don bi k'i kun kɛ kalanso kan ka taa dɔnni ɲini a dɔnni ɲini fɛnba don fɛnba don ɛ maa min bɛ fɛ fana ka dɔnni ɲini jogo dɔw bɛ yen a ɲinilen don o fɛ i k'i hakili t'o la dɛ i k'i hakili to o jogo la o jogo ka dafa i la walasa i na dɔnni sɔrɔ o jogo o ka dafa i la walasa i na dɔnni sɔrɔ o jogo fɔlɔ ye jumɛn ye e dɔnni ɲinina fɛn min ɲinilen don i fɛ larabukan na a fɔ ma ko sidqu niyya i ka ganiya ɲuman siri dɛ dɔnni ɲinina ganiya ɲuman i k'o siri dɔnni ɲinina ka ganiya ɲuman ye mun ye dɛ o de ye i ka dɔnni ɲini kun fɔlɔ ka kɛ ka kunfinya ɲɔni ka bɔ e yɛrɛbakun ma fɔlɔ i kana fara kunfinw kan o ka kɛ a kun fɔlɔ ye a kun filanan i k'i ka jamana nafa jamana i k'o nafa a kun sabanan i k'i ka maaw fana nafa n'i ka dɔnni ye o la dɔnnikɛla maa min bɛna wuli ka dɔnni ɲini a ɲinilen don o fɛ i ka ganiya ɲɛnama siri i ka ganiya ɲuman siri dɛ n'i ye ganiya ɲuman siri i ka dɔnni ɲini fana bɛ kɛ i ma bato ye innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa n'i ye dɔnni ɲinitɔla n'i ye ganiya ɲuman siri aa i ka dɔɔni kɛli ma bato i bɛ baraji sɔrɔ a la mais ni maa min ye ganiya siri ganiya min man ɲi k'a fɔ ne kɔni ye kalan kɛ ne kɛla dɔnnikɛbaga ye ne kɛla jamana sinsin bere dɔ ye a ne bɛ jamana wari détourner ne b'a kɛ tan ne b'a kɛ tan tɔw b'a kɛla cogo ne fana b'a kɛ ten ne yɛrɛ bɛ kɛ polisi ye ne yɛrɛ bɛ kɛ zandaramu ye ne yɛrɛ bɛ kɛ nin ye ne b'a kɛ tan ne b'a kɛ tan n'o ganiya b'i kɔnɔ n'o man ɲi e bɛ jurumu sɔrɔ dɛ a b'o cogoya la fana ni maa min ye dɔnni fana ɲini yɛrɛ yira kosɔn k'a fɔ n bɛ n yɛrɛ waso dɔnnikɛlaw la ko ne kalanlen don ou bien n bɛ n yɛrɛ yira kunfin na ko ne kalanlen don wali kelen n bɛ maaw sama ka na n fan fɛ k'a fɔ ko ne ah rasulu ko ko adkhalahu Allahu nara ko ni maa min ye dɔnni ɲini nin kosɔn dɛ k'ala b'o tigilama don tasuma kɔnɔ dɛ ala k'an kisi ka bɔ o ma o la e dɔnni ɲinina i ka ganiya ɲuman siri jogo filanan min ka kan ka dafa i la i ka kɛ maa majigilen ye dɛ i k'i yɛrɛ majigin dɔnni ɲinina i yɛrɛ majigin dɛ i majigin i majigin i majigin dɔnnikɛbagaba dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye ko mujahid a ye ko ko maa fila bɛ yen k'olu maa fila tɛ dɔnni sɔrɔ fiyewu a ko la yata'allamu al-ilma mustahin wala mustakbirun a ko maa fila bɛ yen k'olu tɛ dɔnni sɔrɔ dɛ o ye maa fila juma ye dɛ a ko a fɔlɔ mustahin maa min maa min maa min maa min bɛ maloya maloya bɛ maa min na maloya bɛ maa min na a tɛ fɛn dɔn a bɛ maloya ka ɲininkali kɛ a tɛ fɛn dɔn a b'a fɔ ko n'i ye ɲininkali kɛ maaw b'a fɔ k'a tɛ a dɔn. a bɛ maloya ale tun t'a dɔn a t'a dɔn maa min bɛ maloya k'i tɛ dɔnni sɔrɔ dɛ a filanan ye juma ye wala mustakbirun maa min ye yɛrɛdɔnba ye ale bolo ale sela ka ban ale bolo ale sela ale ye fɛn bɛɛ lajɛlen dɔn ale mako tɛ maa la tuguni ni maa min fana kɛra yɛrɛdɔnba ye o tigilamɔgɔ fana tɛ dɔnni sɔrɔ dɛ parce que hali n'a filila n'i ko karisa filila o ye kɛlɛ ye karisa filila o ye kɛlɛ ye karisa ye min sɛbɛn nin nin ma bɛn nin tun kan ka kɛ tan ne o ye kɛlɛ ye ni maa min b'o cogoya la i tɛ dɔnni sɔrɔ dɛ i bɛ t'a sɔrɔ dɔw bɛ yen maaw b'a kɔrɔta k'a bila pilasi dɔ la ka dɔnni pilasi dɔ di a ma minnu t'a dɔn o b'a kɔrɔta ka dɔnni pilasi dɔ d'a ma ale yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'ale pilasi kɔni ma se o ma o yɔrɔ in na o yɔrɔ in na mais maaw y'a pilasi di a ma mais walasa ale b'i cɛsiri ka dɔnni ɲini k'o pilasi timɛ a b'i to o pilasi kɔrɔ k'a fɔ ko a sela ka ban yɛrɛdɔnbaya nana ale tɛ foyi kɛ tuguni a bɛ to yen hali ni n'i bɛ fɛ k'a bilasira bɛɛ lajɛlen in kɛlɛ ko maaw b'ale nɔfɛ la o la maa min ye yɛrɛdɔnba ye a tigilama tɛ dɔnni sɔrɔ f'i k'i yɛrɛ i k'i yɛrɛ majigi de i ka kɛ maa majigilen ye jogo sabanan i ka kɛ sabaribaga ye dɛ dɔnni dɔnni ɲini ni maa min bɛna dɔnni ɲini f'i ka sabari dɔnni tɔɔrɔ de kɔrɔ dɛ i ka sabari dɔnni sɛgɛ kɔrɔ dɔnni ɲinitɔla sɛgɛ min bɛna k'a sira la i k'o muɲu i ka sabari o kan i bɛna fɛɛrɛ min fana kɛ ka kalanw kɛ mhm. nin si tɛ kɛ sɛgɛ kɔ f'i ka nin bɛɛ lajɛlen muɲu de dɛ mhm. dɔnni ɲinina f'i ka sɛgɛ de muɲu dɛ o de kosɔn musa alayhi salam a taara taama min na mhm. ani hidiri ka ɲɔgɔn ye a taama na a ye sɛgɛ caman ye a kɔnɔ a y'i kanto ko lakad lakina min safarina hada nasaba k'anw ye sɛgɛ caman sɔrɔ an ka nin taama nin na dɛ dɔnni ɲini taama tun don musa a ye sɛgɛ caman sɔrɔ a sira la o la e dɔnniɲinina a yelen dɔ fɛ ka kɛ sabalibaga ye insha Allah taala ala ka sabali nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen amin insha Allah jogo mhm.
eh, insha Allah taala an ka imamba bɛna continuer jogo ye jogo minnu dɔnni ɲinibaga Eh, ka ɲi ka olu matarafa kosɛbɛ inshallah an b'a to a bɛ fiɲɛ ta seconde dama dama an ka technicien bɛ eh, sɛgɛnlafiɲɛbɔ di an ka karamɔgɔkɛ ma inshallah a bɛ continuer jogo ninnu ye o temps kɔnɔ ni ɲininkali bɛ mɔgɔ min bolo mɔgɔ min b'a fɛ ka sen don baro la o tigi bɛ se ka wele kɛ transition fitinin kɔfɛ an ka imam bɛ continuer jogo ɲuman ninnu ye inshallah merci maman

a ko ko ne nana n da makasi n ka karamɔgɔ fɛ min ye Waki'i ye k'a fɔ n ka fɛn latangalenw o tɛ sabati n kunkolo la dɛ bilankɔrɔ sira dɔ yira n na dɛ sira dɔ yira n na dɛ n ka kan ka sira min tagama fa arshadani ila tarki al-ma'asi a ko ko Shafi'i n bɛ min f'i ɲɛna n bɛ bilankɔrɔ sira min yira i la o de ye i ka jurumu ko olu kɛli dabila dɛ mɔgɔ sɔn i ka jurumu kɛli dabila a y'i kanto ko dɔnni min filɛ nin ye i bɛ kan ka dɔnni min ko nɔrɔ don nɔrɔ don dɛ ala b'a bila dɔnnikɛla dusukun na ala dun ala dun t'a ka nɔrɔ di maa ma maa min bɛ kan ka ka ko ta o la e dɔnniɲinina i ka i cɛsiri i ka kɛ ala saya baga ye i bɛ min kalan na i ka baara kɛ ni o ye ala k'o nɔgɔya an ye amin a jogo laban an bɛna dan o fana ma o de ye kalanden dɔnniɲinina i k'i ka karamɔgɔ bonya dɛ karamɔgɔ min bɛ kan k'i kalan k'i bilasira i ka o karamɔgɔ i k'o bonya dɛ i k'i ka karamɔgɔ bonya kana karamɔgɔ dɔgɔya dɔnnikɛbagaba dɔ bɛ ko Ahmadu Shawuki a fana ye soku dɔ la a ka soku kɔnɔ a y'i kanto kalanden ma qum lil-mu'allimi waffihi tabjila

a ka kɛ ko ciden de ye mm-hmm. karamɔgɔ a ka surun cidenya la dɛ yala i bɛ maa dɔn wa maa min jɔyɔrɔ ka bon ka tɛmɛ maa kan maa min bɛ adamaden hakili n'a ni k'o lamɔ k'o dilan ka mm. kɛ maa ɲuman ye maa n'o tigi bɛ kan kan wa maa n'o tigi bɛ kanya ayi ayi o de ye karamɔgɔ ka baara ye dɛ o la e kalanden i karamɔgɔ bonya dɛ mm-hmm. karamɔgɔ bɛ i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔ dɔgɔtɔrɔ min bɛ maa furakɛ e ye banabagatɔ ye n'i taara dɔgɔtɔrɔ fɛ n'i ye dɔgɔtɔrɔ dɔgɔya a t'a kɔnɔnɔ jɛ dɛ fana i fana taara karamɔgɔ fɛ karamɔgɔ fana ye dɔgɔtɔrɔ de ye e ye banabagatɔ ye o la a ɲinilen don e fɛ i ka karamɔgɔ i k'a bonya i n'a fɔ dɔ y'a fɔ a ka kuma la k'a fɔ adamaden ni maa min ma sabari dɔnni dɔgɔyama kɔrɔ wagatinin fitinin kɔnɔ kabini a ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'a tigilama bɛ sabari kunfin dɔgɔyama kɔrɔ a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen ni maa min n'i m'i yɛrɛ majigin dɔnni tɔɔrɔ ye waatinin dɔ kɔnɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka dɔnni ɲini k'i yɛrɛ majigin o ye a k'i b'i i b'i si tɔ bɛɛ lajɛlen kɛ kunfinya dɔgɔyama kɔnɔ dɛ o la an k'an cɛsiri an ka dɔnni ɲini nin ye dɔnni ɲinina jogo ye komi waati tɔ man jan an bɛ kuma laban denmansaw kan ɲɛ bɛ anw ka kalanso la kabako don dɛ an y'a fɔ dɛ an ka kalanso n'o ye kabako kalanso de ye anw ka maaw wari ɲini an cɛsirilen don a la an bɛ wari ɲini mɛ kalan t'an bolo ba la dɛ kalan t'an bolo ba la kalan t'an bolo ba la denmansaw an kɛlen don ka kalan lafili an ko an mago tɛ a la anw bolo kalan ye ni fɛn bɛɛ banna tuma na minɛ kalan de bɛ na bolo kɔfɛ fɛn n'a fɛn bɛɛ banna a bɛ sɔrɔ ka kɛ ni dumuni banna so banna ɛɛ ɛɛ ɛɛ a ka faniko bɛɛ banna fɛn bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ kalan de bɛ na i b'o dɔn anw de ka kalanko anw ka kalanso ninnu na i bɛ taa sɔrɔ den tagatɔ kalanso la fa bɛ kɛmɛ naani di a ma wali kelen kɛmɛ fila kɛmɛ saba nka a ka kalan kalansara kalankɛminɛn Ɔhɔn. kalansara tɛ dɛ o to yen kalankɛminɛn den yɛrɛ ka kalankɛminɛn den ka kalankɛminɛnw dafalen tɛ
don o don nin bɛ kɛmɛ naani d'a ma den ma ka taa a bɛ taa kalanso o se b'a ye mun kosɔn ayi o piri ka ca i bɛ taa denmansa dɔw fana sɔrɔ yen den bɛ kalanso don o don kalo sa kalo sa a bɛ na den ka kalo sara sara i b'a ɲininka k'a den bɛ kilasi min na a t'a a t'a ka den ka a kilasi tɛ den ka kilasi dɔn
mako tɛ den ka kilasi dɔn denmansa dɔw bɛ yen i b'olu wele k'a fɔ ko den ka bulletin bɛ yen mhm. san kɔnɔ a ka kan ka na siɲɛ fila a sabanan bɛ bɛn kalanbila de ma mhm. o siɲɛ fila mhm. a tɛ na kalo saba kalo saba a bɛ na siɲɛ kelen a tɛ a tɛ temps t'a bolo temps t'a bolo ka na an bɛ min fɔ an balimaw ɲɛna ni maa fɛn fɛn y'i dan dɔɔni na a tigilamɔgɔ b'i dan kodɔn na dɛ a tigilamɔgɔ b'i dan tagaɲɛ na tigilamɔgɔ b'i dan kodɔn na a b'i dan tagaɲɛ na anw yɛrɛ bɛ jamana min kɔnɔ nin ni rentrée sela nin jamana kɔnɔ hami jumɛn bɛ nin jamanadenw na hami jumɛn bɛ o la kalan kalan don dɛ kalan don dɛ ko n den ka fourniture a rentrée sela dɛ an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen lajɔ fo den ka kalanko de ka ɲɛnabɔ o bɛ maa min kun na dɛ olu bɛ taa ɲɛ koyi olu bɛ ɲɛ sɔrɔ u bɛ taa ɲɛ parce que kalan de bɛ adamaden hakili dayɛlɛ kalan de bɛ adamaden kɛ fɛn dɔnna ye mais ni kalan tɛ aa a bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ gɛlɛya a bɛ gɛlɛya o la an bɛ min fɔ an balima an balima bamanankan mɛnbagaw ye o de y'an k'an cɛsiri kalan na dɛ anw de ka kalanso denmansa a bɛ na a damakasi a b'a fɔ ko a se tɛ n ye a ye hinɛ ne la a ka kalansara min ye waa fila o ka ca walayi a k'a to waa kelen ou bien a k'a kɛ tan a k'a kɛ tan diɲɛ bɛ k'a ma a ye min ɲini o bɛ kɛ a ye den bɛ kalan kɛ anw fɛ a bɛ français kɛ a bɛ larabu kɛ o kɔrɔ ye yan éducation nationale bɛ min ɲini a b'o kalan a b'o kɛ silamɛya fana lamɔli a b'o kɛ o la a bɛ waa kelen kelen sara ou bien a ye prix min fɔ ou bien a dɔw la yɛrɛ cadeau ni den nana sɛpu sɔrɔ parce que an ka kalanso la an bɛ sɛpu fana kɛ ni denw nana sɛpu sɔrɔ n'a bɛna taa den tɔgɔ sɛbɛn kalanso gwɛrɛ la o don na a bɛ wari sɔrɔ dɛ a bɛ waa tan ni wɔɔrɔ sɔrɔ a bɛ waa tan ni naani sɔrɔ o bɛ sɔrɔ taa den tɔgɔ sɛbɛn dɔw yɛrɛ bɛ na i ma san duuru tɔ bɛ a la komi den ye sɛpu sɔrɔ karisa den ka bulletin d'an ma an b'a fɛ ka taa tɔgɔ sɛbɛn aw ka juru aw k'o to yen an bɛ taa ninnu ka wari sara an b'o den tɔgɔ sɛbɛn an ka kalanso ninnu na sisan fana. an ye kɔlɛji daminɛ kɔlɛji daminɛlen don den bɛ sɛpu sɔrɔ ni den ye sɛpu sɔrɔ n'o banna o bɛ sixième concours kɛ o b'o orienté o b'o orienté mais anw fɛ a tun bɛ français kɛ a tun bɛ arabu kɛ mais n'a orienté la ka taa ekɔliso tɔ ninnu na a bɛ taa français dɔrɔn diina diina tɛ yen o tɛ yen tun mais i bɛ taa denmansa dɔw sɔrɔ n'o orientation kɛla a bɛ préféré a bɛ taa ni den ye o taara n'a ye ekɔliso min na a bɛ anw fana ye k'anw to yen a y'o sɛpu a y'a sɔrɔ min a ɲinana suba suma kɔ pewu a ye o kun ye min ye parce que min don anw ta fɔ kun tɛ ka fɔ parce que den lamɔ ye lamɔ dɔ de ye i ye den min ta a fitinin ma Mhm. k'a lamɔ ka se fo san tan ani fila e, e b'o den in dɔn wa san tan ani saba mhm. den bɛ bɔ e bolo tuma na minɛ o de ye den balikuya waati ye tuma min e ka lamɔ e b'a fɛ k'a tɔnɔ bɔ o waati de den bɛ minɛ ka bɔ i bolo a bɛ minɛ ka bɔ i bolo ka t'a tɔgɔ sɛbɛn kalanyɔrɔ wɛrɛ la o la ni den tun y'a continuer an y'an cɛsiri o la o bɛ kɛ cogoya min na mɔgɔ dɔw yɛrɛ tun bɛ yen u tun b'an dɛmɛ a la kosɛbɛ a dɔw yɛrɛ bɛ bi a tɛ bi ɲɛnamaya nin kɔnɔ a fatula Abdramane Jakite ala ma hinɛ a la amin o tun b'an dɛmɛ na kosɛbɛ a daminɛ waati a ye maa dɔw fara ɲɔgɔn kan sugu kɔnɔ olu tun bɛ wari fara ɲɔgɔn kan parce que professeur ninnu bɛ ta u bɛ sara par heure de u bɛ da min kɛ i b'o de sara karankɔrɔ tun tɛ se ka a sara maaw de tun bɛ fara ɲɔgɔn kan tun bɛ wari minɛ an tun ma an y'a daminɛ ten mais ala nana a kɛ o ka ca dɔɔni mais o bɛɛ n'o ka caya bɛɛ o ka wari a bɛ dan o ka professeurw de sara ma mais a kɛkun ye mun de ye denw bɛ se ka encadrer cogoya minɛ silamɛya bɛ denw bɛ se ka denw bɛ se ka to cogoya min silamɛya cadre kɔnɔ mais denmansa bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ o la min don kɔni an bɛ min fɔ denmansaw ɲɛna an k'an cɛsiri dɛ an k'an cɛsiri an k'an cɛsiri an k'an cɛsiri kalan na an k'an cɛsiri kalan na ni maa min y'i dan kalan na a y'i dan fɛn bɛɛ lajɛlen na an ka denw bila denw ka kalan an ka denw bila denw ka kalan kalan ye wagati de ye kalan ye wagati de ye oui e min ye fa ye e bɛ wari ɲini na depuis la i b'a ɲini na fo ka den sɔrɔ a kɔnɔ ka denw se baara ma k'i to a kɔnɔ hali belen e bɛ kan k'o wari ɲini e ma kun o wari la e bɛ denw ka kalan tiɲɛ o kosɔn a ma faamu dɔrɔn an bɛ kun wari la don jumɛn an bɛ kun wari la a tɛ gɛn ka sɔrɔ o la ka denw to denw ka kalan kalan kun tɛ ko ni den kalanna k'a bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ fonctionnaire ba a bɛɛ lajɛlen kɛ ministre la kalan kɛla cogo cogo don dɔ la a b'a nafa dɛ don dɔ la a b'a nafa ka hakili to nin yɔrɔ la nin tun ye ladilikanw ye k'a fɔ denmansaw ye ko ka hakili to nin na komi waati yɛrɛ sela ka ban an bɛna baro an b'a kuncɛ nin yɔrɔ la n'ala ye waati wɛrɛ yira an na sa an na ɲɔgɔn baro fɛn wɛrɛw kan ala ka jɛ Aa an b'an ka ɲumanbaw fo a ka nin wulikajɔ in na an b'a fɔ ko ladilikan minnu fɔla dɔnni kan an b'a dɔn k'a fɔ bi fɛn min ye Adama fisaya ni mɛlɛkɛw ye aa karamɔgɔkɛ bɔra k'a fɔ ko dɔnni de don bon kira aleyhi salatu wa salam y'a jira ko an bɛɛ lajɛlen mɔgɔ min ka fisa n'an bɛɛ ye o ye dɔnni ye donc an b'a jateminɛ diɲɛ in kɔnɔ société fɛn o fɛn ni dɔnni fanga bonyana yen o société de bɛ taa ɲɛfɛ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan o tuma ne ni aw an bɛɛ lajɛlen an ka janto nin ladilikan ninnu na nin b'an bɛɛ lajɛlen concerner an bɛɛ mana kɛ cogo o cogo an mago bɛ dɔnni na fo ka taa se saya don ma mɔgɔ kan'i yɛrɛ bonya mɔgɔ kana fɔ ne kɔrɔla mɔgɔ kana fɔ ko a bɛ tan bɛɛ lajɛlen anw ka continuer dɔnni ɲini na mɔgɔ si t'a ɲini ka ban ne kɛra ɲɛ ka ban ma ɲi ka foyi ɲini ka ban o bɛ na ni cɛnni ye maloya fana bɛ na ne si kɔrɔbayara ka se cogo min na n tɛ se ka taa ɲininkali kɛ e ka o maloya in o ye cɛnni maloya silamɛ mako maloya la mais cɛnni fana maloya bɛ mɔgɔ mɔgɔ ka maloya bɛ a bali k'a ka diinɛ ɲɛɲini o ye cɛnni maloya o tɛ ɲali maloya ye dɛ